So kupitirira ndi Sunrise, pali mawu amene amanena kuti anthu amene sadziwa kumene akuchokera, anthu amenewawa ali n'kuthekera kuti akhoza kudzabwereza zosakhala bwino zimene zidachitika ingakhale mbiri yawo yakale. So mu studio muno ndi ndi alendo ndithu uh, amenewa ndi Dr. Paliani Chinguwo amene alemba buku buku limeneli lukamba za zimene zidachitika kalelo uh, kwathu kuno ku Malawi mu chaka cha 1967 ku Mwanza Nde sindifuna ndiyankhule zambiri, ena mukudabwa kale kuti kudachitika chani, ndizimene ndithu tikufuna kuti tikhale tikukambirana panopa, ndikulandireni mmawa uno Doc. Zikomo kwambiri Ah, pali mabuku awiri awa amene mwabweretsa koma makamaka chidwi chathu chili pa The Mwanza War of October 1967. Mwina tatifotokozerani kwa amene anali asanabadwe ngati ine nthawi imeneyo, chidachitika ndi chani makamaka in a nutshell. Ndikudziwa kuti mubuku Okay. mwafotokoza but just in a nutshell. Mm. Chabwino.
Zikomo kwambiri. Ah, Mwachidule tifotokoza kunena kuti eh, mu chaka cha 1967 mu October eh, kunabwera gulu la Malawi ochepa amene anathawa ku Malawi kuno kupita kunja kuthawa pa zifukwa z- za ndale kumene kunjako anakapezana kupanga ma training a nkhondo nkubwera ndi cholinga choti adzalande dziko Okay. la Malawi mwa, mwa, mwa nkhondo ya nde bomanso la Malawi linayankhapo pamenepo kuti "Ah, ah, mdziko muno mwabwera anthu ena ake abwera ndi zida za nkhondo afuna alande dziko ndi asilikali anatumizidwa eh, kumeneko kunakamenyedwa ndithu nkhondo imene ikutchedwa apapo kuti Mwanza War nkhondo ya kumwanza ya mu oktoba 1967 so mwachidule ndikuti titha kufotokoza choncho kuti ndi chani kwenikweni ndiye bukhuli likufotokoza no nkhondoyo Nkhondo imene- imene inayendera inayamba bwanji zolinga zake zinali zotani anthu anachokera kuti maina awo chinachitika ndi chani nkhondo ita- ita- ita- itamenyedwa aboma atapita ma- mathero ake anali otani ndi bukhuli chimene chinakupangitsani kuti mulembe buku limeneli ndi chani kwenikweni Ah, kwambiri tinena kuti ife kapena ife ndikamati ife ndikukamba bungwe lathu eh, timati lost history foundation Yes. eh, bungwe lofukula mbiri yotayika ndiye imeneyi inali ngati ikubwera ngati eh, project kapena zochitika za bungwe lathuli kuti tifukule mbiri ya malawi makamaka zinthu zimene anthu eh, sakuzidziwa kapena zafufutika kapena zinakhotetsa- khotetsedwa ndi zina zotero ndiye mwa zina mwa nkhani zimene tinaona kuti pali nkhani zokuti titha kuzivumbulutsa anthu nkudziwa nkuzitambasula anthu aphunzirepo nde nkhani ina ndi imeneyi nde tinaona kuti cholinga kwenikweni ndi choti no tibweretse pambalambanda zi- nkhani zina zimene za mbiri yathu ngati ife amalawi zomwe zakhala zafuchiridwa Lost History foundation mumadziwikanso kwambiri ndi kubweretsa makamaka zimene mwafotokozazi nditadziwa kuti mu mbiri ya malawi malingana ndi uh, upaderadera wanu umene mumakhala mukugwira ntchito ku bungwe limeneli nthambi imeneyi pali zochuluka zotani za dziko la malawi kukamba za mbiri zimene anthu samazidziwa kapena mwina amazidziwa koma molakwika
nde ndi zambiri okay. komanso tikaziona si gawo limodzi ndi magawo osiyanasiyana okay. mbiri yathu ya dziko la malawi ili mm. tipeza ku mbiri ya zoyimbayimba e, za, za masewero mm. za mpira mbiri ya, ma, ya maphunziro mm. e, za chikhalidwe kubweranso mbiri ya zandale kapena politics ndiye mosemo mu magawo onsewo mupezeka kuti muli zinthu zina zambiri zimene anthu sitinathe kuzizindikira kapena sitinathe kuzi- kuzimva makamaka ma mibadwo ya lero mwina anzathu akalewo koma a- a- akalewo aku- aku- aku- akuchepanso kuchepa poti akula ena akutisiya ndi zina zotero ndiye Ntchito yomwe tikugwira ndi yothandizira kufukula mbiri ya dziko m'magawo onsewo. Zachikhalidwe, eya, ndi kuti tizifukula kuti kodi ifeyo ku Malawi kuno makolo athu amwenye asanabwere, azungu asanabwere ndi zipembedzo zawo, kodi anthu ankatani kumbali ya zauzimu. Ndiye tikufukula tipita m'mamidzimu kucheza ndi akuluakulu, kupezanso malo osewera ndi zina mmene anthu ankachitira kalelo. Ndiye ndi kumbali ya zachikhalidwe kumeneko. Tikabwera kumbali ya za ndale politics ndiye kuzibwera zinthu ngati zimenezi Ah, mbiri ya kamuzu banda ulendo wachina chipembere Yes, za yes, Mwanza War ndiye kuti zikubwera ku mbiri ya za politics kubweranso ku za masewero ndiye tizikamba za ulendo wachina Kinnah Phiri achina Lawrence Waya Yes, kazi yes, zawo yes, yes. so magawo onsewo mukapeza kuti kuli zina ndi zina zimene mwina sizinabwere pambalambanda bwinobwino kapena mwina anthu ena mi- ndi mibadwo ya masiku ano mwina sakuzizindikira nde njira ina kalero mwina titha nena kuti mbiri imaperekedwa imapita kutsogolo pakamwa mm. mwauza anthu pakamwa basi izipitirira pano pano ndi nthawi ino ndi nyengo imene zili mm. kuzilemba zinthuzi mumabukhu ngati chonchi mm. kuti kutsogolo kumabukhu anthu atha kuzawerenga patatha zaka 100 mm. ndi zina zotero nde zochitika zathu titha onera kuti zikubwera pamenepo mu zolinga zake mm. kuti kodi bukhuli likubwera bwanji? Kubwereranso ku the Mwanza War of October 1967, zakutengerani nthawi yayitali bwanji komanso mwakumana ndi chani mkatikatimu mwina zimene simumaziyembekezera ah, mpakana kuti ntchito imeneyi yatheka kufika pamenepa? Eh, ikabwera mbali imeneyi ya Mwanza War kapena tikunena kuti nkhondo ya kumwanza eh, eh, ndi ntchito yoti yatitengera zaka zikukwanira uh, khumi ndithu oh. chifukwa ntchito imene idayamba mma 2016 okay. nde kufukula eh, kuchokera pamene kuzafika nopanopa pamene ati bukhu latani nanga siti kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana mm. eh, mabanja a anthu amene anakhudzidwa mm. ena kumakhala kuti mwina eh, ndi mmene zinakhalira sali okonzeka kuti alankhule mm, mm, komanso mm. ena anamwaliramwalira ngati tikakamba ku mbali imeneyi ya anthu amene anabwera nati anabwera ndi zida kuti mm. akudzalanda dziko mm. eh, anatsalapo munthu mmodzi ena onse anamwalira mwalira mm, mm. kumbaliso ya boma yonso imene anabwereranso kuti akamenyane nawo anthuwo mm. ambiriso amwalira mwalira apita ndiye zinakhala mm. zovuta kuti tipeze information kuti ikwanire kuti bukhu lija litheke mm. nchifukwa inatenga zaka zonsezo, komabe tikuthokozabe anthu osiyanasiyana mm. amene anatimvetsetsa zolinga zathu nkutithandiza munjira mmene angathere mm. e, eh, titha kumatchulapo ndithu mabungwe osiyanasiyana ngati mdf mm. anatithandizanso nanga si zimakhudza yeah. e, eh, za military ndiye a mm. mdf mm. nawonso analinso ndi chidwi okay. akomanda a Malawi Defense Force kuti mm. ah, izi zinachitikadi ifenso mmene tabwera mbuyomu mm. timangomvanso koma tikaona muje ku mdf ma records amenewa kulibe okay. eh, mwina anasokonekera ndikuti mm. ngati asokonekera ndiye ntchito yathu ija kuti mm. izi zinali za mdf mm. inali operation yawo inali mission yawo zinachitika zinatha mm. koma upeze kuti iwo mukapita kuti mufunse akuuzani kuti ah, mm. ife tilibe china chilichonse koma timangomva kwa maofisala amene anapuma kuti ati kunali chonchi kunali chonchi ndikuti mm. ifenso bukhuli kuthandiziranso mm. ku ntchito ya anzathu achitetezo a mdf apolisinso nawonso anatenga nawo gawo anali limodzi ndi a mdf koma kupita ku polisi mukamva zokuti ah pitani ku national archives ife kunoko zimenezo tilibe ku national archives nso ah zina ndi zina zi- si- sizikupezeka ndiye kuti tikuthandiziranso kum- kumbali ya anzathu amene eh, osati ongowerenga chabe komanso mabungwenso amene nthambi za boma zimene zinakhudzidwa ndi nkhani imeneyi kuti apezanonso pano pa mbalambanda kuti oh zinthu zija eti timazi- Zinaenda timazimva chonchi, zija chonchi. zinaenda chonchi zinaenda chonchi mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mawa uno mphindi imodzi ndikofunika bwanji kuti ife tokhatokha Amalawi tidzikamba mbiri yathu komanso kuikamba mwadongosolo mmene zachitikira apa Eh, nzofunika kwambiri chifukwa mabuku ambiri a mbiri yathu ngati chonchi akulembedwa ndi anthu akunja anthu amene apita ma university akunja kuti afufuze za Malawi ndiye amabwera nkuyamba kutani kufunsa eh, nawonso amakhala ndi zolinga zawo kutengeranso ndi kumene akuchokera ndiye zimakhala bwino eni ake mbiri ija muinene nokha yes, yes. ya mukhale ndi chidwi eni ake a dziko mbiri yanu ija muinene muitambasule muilembe ndi mmenenso inuyonso mukuonera eni ake ngati mbadwa mm. sizolakwika kuti akunja akubweranso kuchita chidwi kulemba mbiriyo mm. atero ndithu apitirire mm. komanso ifenso eni ake titenge gawo mm. ndipo mmene tinanena kuti ah, ife ngati a Lost History Foundation mm. tisangoloza zala kuti ah, mwabwanji anthu mm. amalawi amene saku mbiri ngati zimenezi sizikuziona mabuku sakupezeka zolembalemba mm. sizikupezeka mm. tinatenga gawo kuti ah nafenso tiye titenge mbali tilembenso mbiri yathu makamaka pa nyengo ino imene tikupita kuti no tikukondwerera Uh, zaka 60 kuti yes, zapita yes. Malawi mm. chikhalire ni republic mm. kuchokera 1966 mm. pa 6 July mm. komanso kuti zaka 62 pamene tinalandira ufulu wa 1962 mm. kuti no pamene tikukondwerera choncho kuti tatha zaka 60 republic 62 mm. independence mm. tikhalenso pansinso nkumalingalira kuti dziko lathu layenda mu zinthu nyengo zotani mm. kuzafika pano mm. zina mwa izo ndiye ndi nkhani imeneyi fa mm. nkhani imeneyi kuchokeranso pa mmene tinalandira ufulu wathu mm. nkhawa zina z- zolinga zawo zina mm. zimene anthu anabwera nazo kuti no akanganirana mpaka na nkhondo kunali kusamvana kumene kunachitika mu 1964 pamene tinalandira ufulu wathu ndikuti mbali ina yokondwerera eh, 6 july eh, republic 60 years independence 62 years ndikuti mbali inanso ndi kumaona nkhani ngati zimenezizi kuti tingatenge tingatengepo maphunziro otani ku mbiri yathu ngati dziko dr a paliani ndakuthokozani kuti munatiyendera mmawa uno ndikutifotokozera za the mwanza war ndikuona muli ndi mabuku ndithu ambiri yakale the rastafari movement in malawi Eh, tidzakufunanso ndithu nthawi inake kuti mutifotokozere bwinobwino ah, nkhani yokhudza ndithu mbiri yathu imene ikupangidwa document bwinobwino Tathokozanso ndithu bwinobwino. Zikomo kwambiri inenso ndithokoze. Mmenemu ndithu ndi mmene ndachezera ndi Dr Paliyani Chinguwo kuchokera ndithu ku Lost History Foundation. Buku limeneli ndi lopezeka ndithu, mukhoza kuwerenga ndi kudziwa mbiri ya dziko lathu lino, osangokhala munthu odziwa zinthu zakunja koma zakuno kwanu ku Malawi osazidziwa. Nkhani yake ndithu ndi imeneyi. Sunrise ikupitirira posachedwapa zikatha izi.